Bona sera a totu, amigos caros. E cherzo saludare unu pagu 'e amigos chi mi scriene sempre, mi 'odolana e quindi zerto los apo za saludados in custas in custos abboios de su canale YouTube chi a chi ammanizo eo e zerto los cherzo saludare custu sero puru. Tatore Patatu, òmine de importu de cultura sarda, grande amigu. Costantinu Sanna, grande poeta e improvisadore, allievu de Cicciu Piga. Pierinu Miscera de Budoni, ma vivet in Siena. Bona sera a tie puru. Gesuino Capra at mandadu un'otava de Gavinu Contene e a Pirastru, a Ninu Nieddu bivet a Genova, su babbu e sa mama sunt de Botidda, saludu a tie puru. Su megu dottor Giuseppe Deidda, su babbu fateit sa prima gherra mundiale e la tramandeit in otava, gai onzi tantu mi nde lezo carchi in carchi abboju Nd'apo a lèzere a bois puru. Tramandeit totu sa gherra mundiale minutu pro minutu sa retirada de Caporetto, pensade, istòria in diretta, at iscritu. E m'iscriet custa otava, bos la lezo, lui isse m'iscriet autore sconosciuto. Ma a mie mi paret dae su tràgiu de cust'otava chi siat de Gavinu Contene, s'ispadacinu. Lurisincu, chi giras terra e mare tue menzus de me podes cumprèndere, da ube sa ricchesa podet bènnere, da sa fortuna o da su trabagliare? Sorte bi cheret in su comporare e fortuna bi cheret in su 'èndere, prite si mala sorte giughes fatu, comporas caru e bendes a baratu. Inoghe c'at àteros puru ca m'iscriet zente meda e nde so nde so orgogliosu de custos chi m'iscrient, sunt totu amigos. Francesco Cuccui di Olginate, Lecco, mi at mandadu unu tema cantadu a Baratili San Pietro dae Piras e testamentu nou e Tuccone testamentu etzu. S'ateru tema chi mi as mandadu est raru, Gavinu Piredda, Gavinu eh, no Antoni Piredda, Gavinu Piredda, s'omine e Remundu Piras s'animale, cantadu a Samugheo e i cussu puru bos lu fatto unu de custos abbojos o bos lezo carchi cosa de custu tema. E como passamus a s'abboju de oe, amigos caros? Andria Ninniri, Bois pensades una cosa, Andria Ninniri, Cubeddu su compare, li fit compare, e Pepe Sozu pro me, pro me, sun sas menzus boghes, sas pius bellas boghes e i sos pius bellos trajos cantende chi ch'amus àpidu dae sempre, su seculu passadu e in su seculu chi est passende puru. E si bi la fatto a fine de. De custu abboju bos fatto intender sa 'oghe de Ninniri ch'est bistada registrada a Milano in su mille noighentos vintotto. Pensade unu paghizeddu. Faeddamus de Ninniri. Andria Ninniri naschit a Tiesi su deghe de abrile de su mille otighentos noranta. dae Nicolosa Manca e dae Gavinu Ninniri, morzeit sempre a Tiesi, su tres de abrile de su millenoighentossessantanoe. Pensade, in abrile est nàschidu, in abrile est mortu. Dae minore su babbu l'impareit su mestieri de mastru 'e ferru. Fateit sa terza elementare. A degheot'annos si arruoleit in sa Guàrdia 'e Finanza e poi de pagos annos si cungedeit, forsis dae sa nostalgia istruidora nostra stratziante de sa terra nadia, penso puru chi unu poeta lu ciamet sa vena poetica, ca non podet esser isprecada in nessunu àtera arte. ma solu impreende in su palcu a cantare, impreende s'arte, su donu chi l'at dadu sa natura, non podet andare isprecadu in guàrdia de finanza o in cale àteru mestiere, devet cantare in parcu. E isse si cungedeit, si cungedeit forsis, bos l'apo nadu, dae custa nostalgia istruidora, s'isposeit cun Cadirinànzela Piredda, apein deghi fizos, sete bios e tres mortos in edade minore, canteit sa prima gara a Neoneli cun su compare Antoni Cubeddu, e inoghe apo iscritu, reperto uno. Andamus a bidere ite ch'at. Ah ecco inoghe l'aeo fata ca ch'aiat cheridu dimustrare fit cantende, s'isprecone lu teniat Ninniri e i s'avaru Cubeddu e Ninniri l'at nadu a Cubeddu chi li fit compare 'e batisimu bos l'apo ja nadu da chi ses suta 'e su cipressu umbrosu e chi ti den s'epigrafe formare A caràteri nieddu e birgonzosu in su marmaru iscritu an a lassare inoghe drommit unu piugosu chi àteru no at fatu che ratare. Ricu de tancas, oro, prata e ràmine, mortu pro avarìtzia est de su fàmine. Duncas, abbaidade no fit unu Unu poeteddu gai, no fit poeteddu lanzu, fit unu poeteddu bellu de pesu e robustu e de importàntzia, de importu, fra sos mannos. E poi pensades unu pagu chi s'at cantadu meda cun Cubeddu, chi su compare, quindi, b'aiat. B'aiat carchi mastru chi lu podiat puru currèzere e indiritzare cando fit in sos palcos. E inoghe bos l'apo ja nadu, custu chi mi so apuntadu in custos foglios, Ninniri, Cubeddu e Pepe Sozu, sun bistadas sas pius bellas boghes e puru bellu tràgiu de su panorama poèticu improvisadu de su sèculu passadu e de su sèculu chi est currende como. Ninniri boghe tenorile azuaiat fintzas su tenore, in sa serrada 'e s'otava, in sa serrada 'e su versu acumpanzaiat su tenore, chi fit una meraviza. Poi si bi la faghimus lu l'ascurtamus puru. Cantende tota vida in sos palcos de Sardigna cun poetas de tzocu, de fama. A primu a primu su compare sou, Antoni Cubeddu, Tantu pro nde nàrrere unu 'e sos mannos, su millenoighentosvintotto intzideit unu discu a Milano a Cubeddu sa muzere e a Ninniri s'amante. Intzideit àteros puru duos meda famosos in Tàtari, Amore e dolore, gherra e paghe. Lu intzidein da, bi li faghei, at fatu custu tribagliu Luigi Marco Ferraris de Tàtari. Non so si bois b'azis fatu atentzione, in su cavalcavia de Tàtari pro andare dae su cursu a Viale Porto Torres bi 'endian istrumentos musicales, inie bi 'endian, a pianofortes e gai, e custos sun e b'est ancora, perchè eo bi passo carchi 'orta e bido s'insigna de Ferraris Strumenti Musicali b'at iscritu, e nde intzidein àteros duos puru. Meda de custa documentatzione mi l'at procurada Nino Fadda, grande amigu, grande apassionadu, grande iscritore, e bi bi los an dados meda de custos documentos custos chi sun preparende e ammanizende su libru subra 'e Ninniri, apenas lu publican bo lu fatto ischire e apo a faghere una recensione puru e bo l'apo a lezer puru. Nino Fadda, bos fia faeddende de Nino Fadda, apenas lu pùblican bos lu fato ischire comente bos apo nadu. Un'àteru càntaru genuinu de notzìtzias pro faghere custos abbojos est Paulu Pillonca. Est una miniera, totu sos libros chi at iscritu in de vàrios poetas sardos, totu sas cunferèntzias chi at fatu e e andende addainanti gai. E apo s'isperièntzia de medas comunes pro intitulare piatas A sos poetas sardos, a Pillonca puru, a poetas chi sunu ja mortos, e e bos torro a ripetere a tziu Antoni Cuccu su chi 'endiat cuddas poesias in sas festas paesanas, chin cudda valizedda, e bendiat cussas poesias chi bi nd'apo meda inoghe puru, carchi 'orta bos nd'apo lezidu puru de cussas ottavas a bolu. E los amus intitulados a zente chi at isfrutadu sos sardos, chi at maltratadu sos sardos etotu, invasores de sa Sardigna, e non los no intitulamus vias e piatas a sos sardos de importu, poetas, iscritores, omines de importu, sardos comunque. E andamus addainanti. Però inoghe bos tio cherrer lezere carchi ottava de Ninniri e Cubeddu. Custu est Ninniri, sa mama, e e Piredda s'isposa. S'isposa tua paret una fada piena de ardore e de incensu Pro s'amore no at sensu ca est una carre apropiada, mama in sinu tui juttu t'ada pro noe meses cun dolore immensu e poi cun amore e cun affannu m'at a die a die fattu mannu. Ed ecco chi rispondet Piredda s'isposa. Mama beru sa vida dadu at a mie e poi fit su meu toccasana ma como diventada est antziana ed est ghiacciada pius de su nie s'isposa est su sole a mesudie sa mama est calende a tramontana mentre s'isposa in su tempus benidore mi dat gioias fizos e amore. Ninniri, Mama dae perigulu e anneu, cando fia minore m'at salvadu, su latte sou a suere m'at dadu e deo no la tratto in malu e in modu feu. Cun sodisfatzione e cun recreu m'at tentu contu e attentzionadu e si fia malaidu o sonnidu, cantende sa nennia m'at drommidu. Piredda, Andria cussa mama afetuosa como ses mannu e tita non ti dat e i s'edade tua est arrivada a tempus de ti unire a un'isposa. Mama tua su latte t'at dadu, dada, cudda però m'at dadu menzus cosa e deo in bratzos suos mi drommia senza cantare anninnia anninnia. Ninniri. Caru Piredda comente piseddu, non deves in su palcu arrejonare, ca mama non la devo ismentigare prite m'at postu su primu manteddu. Issa m'at imparadu su faeddu, issa m'at imparadu a caminare. Giughiat felice e cuntenta in bratzos suos o a manu tenta. Andria. Esprimi nòbiles faeddos e non dias rispostas a su 'olu, ca mama tua como faghet dolu no est in chirca 'e fascare piseddos. Poi no tenes bisonzu de manteddos a sessant'annos e caminas solu. Torras a domo abbratzas sa dama poi su tempus poi s'as tempus visitas sa mama. Eo ti dau risposta a filu, ca nd'enit in tema a tempus e a logu, mama cun sos cumpagnos de su giogu guai de mi fagher unu pilu. Issa m'at giutu a dutrina e asilu e m'at salvadu dae abba e dae fogu. E m'at vicinu a issa fattu paschere, s'isposa tua fit ancora a naschere. Sa mama dae perigulu chi ti colat, e ti curat e ti tenet e ti mirat, ma pro s'isposa s'omine regirat, ca su sorrisu 'e issa lu consolat. Su puzone creschende si che olat, e de su matternu nidu si che istirat, E in s'olia, in su laru in sa rosa, si che faghet su nidu cun s'isposa. Inoche ch'at un'àteru temigheddu, amore e dolore, custu fit Ninniri e Cubeddu, amore Ninniri, de su pius ùmile fiore chi naschet in dultzura in primavera, A s'elighe Ziran, zigante imperadore a sa foresta liberu in s'aera, sun totu frutos de s'eternu amore e de su sumu chi fatu a sa ada manera de los fertilizare innamoradu de isse totu de fronte a su criadu. E Cubeddu cantat su dolore Su dolore at criadu intelligèntzia e sa glòria eterna immortaladas, òberas grandes resas ultimadas cun fadigas e longas suferèntzias, celebridades e raras esistèntzias in totu sas istòrias decantadas, pro gèniu, pro arte e pro valore, frutos de patimentu e de dolore. Nìnniri. Dae s'amore castu e pretziosu de una delicada virginella chi dat su coro a s'innamoradu isposu de s'amore in sa lughe onesta e bella, naschet su fruttu pius pretziosu de s'insoro istimada parentella, chi mancari donadu cun dolore naschet dae sa gloria e dae s'amore. Cubeddu, tema perigulosu e importante Risolvet una mama intenerida cando penat su fizu addolorida chi est a carre e sàmben sou interessante, lu coglit e l'abbratzat in s'istante chi naschet tra sa morte e sa vida e l'olvidat su fisicu dolore istringhende l'in sinu cun amore. Comente 'idides, sun otavas bene cosidas e ricamadas, otavas de pesu, de poetas de unu tzertu calibru. Nìnniri, s'amore est beru, superat sa lughe de su sole brillante in modu vàriu, Sa mente a su passadu omine giughe chi 'ider cuddu est netzessàriu, osserva e mira, betadu in sa rughe su Màrtire gigante 'e su Calvàriu. Isse pro custu, pro santu amore in veridade redimit S'afligida umanidade, duncas, comente 'idides, bidides chi est bintradu subitu in su dolore de Deus in sa rughe chi at redimidu s'umanidade intrea, già ch'est tochende argumentos de unu tzertu pesu, Cubeddu chin sa pena, sa pena est fiza de s'amore forte, de su dolore sa criatzione. Comente Cristos in sa Passione, abratzadu a su dolore de sa morte, ischit chi morit pro eterna sorte e redimet s'umana natzione, e suffrende sa morte e su dolore, ispiegat sa fortza de s'amore. Ninniri, pro s'amore 'e sa patria adorada, s'eroe in sa battaglia gherrat forte, Battisti Oberdan biden sa morte de gloria immortalada inghiriada, Pietru Micca amante fogu dada a sa mina 'e Torino pro sa sorte chi potente a effettos li fioridi e pro su tantu amore inchet e moridi, Cubeddu, su dolore 'e su grande mutiladu Delcroix cunsidera disaventura bestidu dae atere calzadu addescadu da una criadura, munculu senza manos e brivadu de idere sas bellesas de natura, saludat cun sa testa e cantos sunu faeddat e no bidet a niune. Poi bos cherzo puru narrere, Ninniri est sa carta 'e identidade de Tiesi, est unu grande poeta, at nobilitadu sa idda 'e Tiesi, la connoschene tramite sou puru comente Piras, tramite Piras connoschene in totue Villanova Monteleone, quindi. Ninniri est carta 'e d'identidade de Tiesi, podimus narrer gai, fintzas gai. Sempre de Ninniri custas, Ses tue poeteddu 'e pagu preju, anima chi no ales unu soddu, poite ses sempre vividu a dileju pedende in sos coiles latte e gioddu, isculzu e nudu, andende a linna a coddu pro bender carchi matulu 'e mudeju. Como chi atatu ses in gràtzia 'e Deu si ch'est passadu cussu tempus feu, ca ses abbirgonzadu cantu duras, gloriadinde restende cuntentu, tantu it'est su decoro no mesuras e ti dat allògiu e ausentu, e t'ind'ammentas de sa gara 'e Luras de cando fatu T'apo unu iscramentu. Cando cagadu e pisciadu in sos pes che iscravadu t'ana in chimbe o ses. Inoghe no ischimus a chie la fit nende custa ottava. Eo presumo chi apat nadu ca isse l'at sempre, ant sempre gherradu forte e dileggendesi a Totus duos a Barore Sassu, penso, eo penso gai. Intro 'e su fangu luridu t'allagas. Ischini totu no nd'as oriolos. Cando Barore in su cherveddu giagas, cand'est chi lassas furias e bolos. Daghi in sa 'idda anzena t'imbreagas, tando piscias e cagas sos lentolos. Che chi t'esserat sutzessu niente, cun s'atzione bascia e indetzente.

Delfina perdit pro mala fortuna, àtera no bi nd'at sa mama est una. Abbaidade chi custu bos apo fatu ascurtare solu duas ottavas de Ninniri e de Cubeddu, però abbaidade suta de custu video chi suta b'est su link si la cherides ascurtare tota e gai sezis a postu. Duncas amigos caros, bos saludo e bos isetto a s'ater'aboju, non nd'isco cando bos lu poto dare s'ater'aboju, ma istate bos sanos e in paghe. Adiosu, a nos bidere sanos e sempre in forma. A totu. Adiosu.